ọ bụ ahụghị nke a kpa n'aka mere nke a kpụ n'ọnụ ji wee hụsie anya ọ bụ mgbe a hụrụ ihe ka ubi ka eji ere ọba mana mgbe ihe ka ubi lara achọwakwa ọba maka na ọ bụghị sọ ụtụ bụ nni enwe mana ọ bụrụ na ụzọ mmiri mechie ụzọ nkụ emeghee ntị adịkwa mmadụabụchi na nwunye ya hụrụ onwe ha n'anya abụchi akpatabeghị ego mana ọ na-agba mbọ nwee olileanya na otu ụbọchị na ihe ga-adịcha mma na ọnọdụ ya aga adịgide etu a na ọ bụ nwa mgbe nta mana ị mara na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-achọ ihe anya na-ahụ na ihe a na-eri mgbe ahụ mgbe ahụ nwunye abụchi enweghị nsogbu mana nsogbu ya bụ nne ya nwunye abụchi wee tụrụ ime wee mụọ nne ya were bịa ọmụgwọ ka nne ya bịara ọmụgwọ wee na-elecha elu na ala wee na-etinyere ha anya na di na nwunye ka ha si ebi na ka ha si alụ ihe abụchi na-ahapụrụ nwunye ya bụ puku naira atọ kwa ụbọchị puku naira atọ esoghị na rice na ji na ihe ndị ọzọ nọọ ihe eji egotasị ya eji esi nri ego anaghị acha nne nwunye ya anya maka na ọ bụ nwaanyị richara ọnụ ọ naghị achọ ihe nghakọrọ ọ naghị achọ erimeri anụ ma ọ bụ azụ aga adị ya mana abụchi na nwunye ya amarana etu ha si ebi a na-abụ abụchi gawa ọrụ nne nwunye ya na-akọgharị nwunye ya anya na-akọcha abụchi na-agwagasị nwunye ya ihe o kwesịrị ịdị na-eme na anya o jiri hụ abụchi na o nwekwa mana abụchi bụ onye na-agbasi mbọ ike ịhụ na ihe anaghị akọ nwunye ya ọ gachaa ọrụ batawa na mgbede o gotesịara ọgọ ya nwaanyị ihe dịgasị aṅaa n'ime ọmụgwọ ahụ ka ọ nọ wee ruo otu ụbọchị obere nwa a mụrụ amụ obi ya kwụsị ịkụ akụ e wee buru ya na-agbagharị garuo n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ asị na ọ gafere egbene ihe ewute abụchi o tinye nwata na katọn kpute n'ụlọ lie ya ka a na-elicha nwa ọgọ ya nwaanyị a na-atụtụkọ ngwongwo ya ọ na-atụtụ nke ya ọ na-atụtụ nke nwa ya nwaanyị ọ tụtụchaa kpọrọ nwa ya nwaanyị ihe agba mmadụabụchi gharịị biko niile ọ yọrọ o nweghị nke mịtara mkpụrụ ọ na-achọ ebe mmiri siri banye opi ụgbọgụrụ mana ọ hụghị ọ na-achọ ihe mere ede ji bee nwịị mana ọ hụghị ka a na-adị na-eje onye akaebe akpọ abụchi sị ya bịa were ego akụ etu a ka esi were ego welatara abụchi etu a ka alụmdi na nwunye ha si wee bie ọnwa isii ka a nọ n'ọnọdụ e wee tụgharịara abụchi maka ihe ọ gụrụ n'ụlọ akwụkwọ bụ theatre art o wee dee ihe onyonyo mee ya tinye ya na YouTube ihe onyonyo e were gaa mba niile wee chọgharịma onye dere ihe o wee bụrụ abụchi etu a ka esi wee nụmazi aha ya n'ụwa mgbe nwunye ya nke ochie ahụ nụrụ ihe mere ọ kpọma abụchi na fon sị ya bịa kpọrọ ya abụchi asị ya nya buru ụkwụ o ji wee pụ ya buru ụkwụ ahụ bata mana ị mara na na ebupụna akpa iro ọ rara ahụ nwaanyị isi etu ahụ abata ọ bụ abụchi ga-aga kpọrọ ya dịka omenala igbo si wee dị ọ bụ ihe dị mfe abụchi anọ ihe ọ ga-anọ gaa chọrọ nwaanyị ọzọ lụrụ ya na nwunye ya na-ebi ịhụnanya dị n'etiti ha maka na onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ aga asị na ụgbọ erute ya onye gbukara ute ya na-ehi n'ala ị mara na isi akwụ dara n'ala edetụ n'aja ụtara anaghị ada n'ala hapụ ịgba aka aja etu a ka nwaanyị a si wee tọọ na mmakwaara kpụrụ nne ya n'ọnụ na nne ya egbuo ya ya na nne ya anaghị esizi otu ụzọ aga maka na o nweghịzi onye jụrụ ya ma kpọwara akpọwa ma ya fọdụzie ma na-ere ere ndị ọlụlụ anaghị abịa sọ ndị enyi na-abịa o wee bụrụ ihe enweghị ndidi na-ebute gee m ntị ekwekwala ka mmadụ napụ gị ngozi na-abịara gị ma nke ị hụrụ ugbu a ma nke dị n'ihu ejikwala nwoke ọbụla na-agbasi mbọ ike maa ihe nwere olileanya were egwu egwu ụdị ndị a rakwara ahụ ọtụtụ ụmụ mmadụ n'oge ugbu a enwetakwa olileanya ị jụọ ha ihe ha ga-abụ a na-akọpụrụ emense ị jisie ike nweta nke nwere ebe o lekwasara anya ejikwala onye ahụ egwu egwu ọ bụgodị na ọ dịghị ya mma taa ọ ga-adị mma echi ọ bụgodị na o jighị taa ọ ga-eji echi ọ ga-adịgide etu a ka ya nwere dọtara onye mkpụrụ mmiri ọ kwa ndidi ka ebi ji amụ nwa bu ogwu n'ahụ otu aka o ji wee dị njọ emechakwa ọ ga-adị mma ntị adịkwa ya gazie